wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli wa baad asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu an b'aw bɛɛ lajɛlen fo nin wagati in na tile hɛrɛ ala ka d'an ma ni min ta bɛnna ni su ye su hɛrɛ ala ka d'an ma an ka haminako dogonin n'a bangenen ala k'a dilan a balimacɛ min bɛ aw ɲɛfɛ bi a ka kalanden ustaz twahir sawadogo burkina faso bobo dioulasso 00 226 76 51 91 95 an kɛlen kɔ ka aw fo ka ban ka an yɛrɛ fɔ a ye ka ban bi an y'a kanu kɛrɛkɛrɛnya ma an badenw ka ɲininkali ani o y'a ɲini an fɛ an ka baro kɛ o tumana siko kan a ka ca la an kumana siko kan audio caman na n'o kɛra vocaliw ye o yɛrɛkɛra yɔrɔ camanw na nka an badenw nana ni hakilila ye k'a fɔ ko k'u y'a kanu n'an kun bɛ se ka sigi plateau kan o tumana ka kuma siko kan an ni kanubaaw ka ɲɔgɔn dɔn ka se ka walawalali caman yɛrɛ fana kɛ siko kan mɔgɔ ka se ka faamu dɔ sɔrɔ a la n'ala fana sɔnna a ma ayiwa an bɛna baara in kɛ ni an balima ninnu ka kanu ye inshallah siko silamaya kɔnɔ fɛn dɔ lo ni mɔgɔ ka ɲi ka i janto a la k'a jati manamanako tɛ kɔfɛ fɛn tɛ silamaya kɔnɔ n'i y'a lajɛ kabini kira mɔgɔw la ala y'u ka diɲɛlatigɛ kow ani ala ka yamaruya baaraw

sadakallahul azim nabila yusufu ala ko tuma min na ko a fakɛ ma n'o ye yakuba ye ko baba ne lara ka siko ka yeeli kɛ lolo tan ani kelen na ani tile ni kalo o bɛ kan ka sujudu kɛ ne ye o kɔrɔ ko o ɲɔngirinin ne ye ten ka majigin ne ye a ko ne y'o siko a y'o siko ɲininka a fakɛ fɛ cɛkɔrɔba ko a ma k'i ka siko in o tuma na ala bɛna i kɛrɛkɛrɛya k'i kɛ nabi ɲuman ye i n'a fɔ a y'o nɛɛma min kɛ i fa tɛmɛnlenw ye cogo min na nabi ibrahima nabi isihaka o nɛɛma ɲɔgɔnna ala bɛna o de kɛ ele ye ala bɛna tila k'i kalan siko kɔrɔ la cɛkɔrɔba ye den ka maabaya an'a ka siniɲɛsigi a y'a dɔn ni siko ye ala fana ye a jira a la yusuf fana na ni siko fana ye donc siko ye fɛn ye min jɔyɔrɔ ka bon ɲɛnamaya kɔnɔ hakili ɲuman allahu taala ka d'an ma n'an bɔra yen tuguni nabila ibrahim alayhi salam tuma min na ni allahu taala bɛna yamaruya a ka den kantigɛ n'o ismaila ye ala ko di a ko falamma balagha ma'ahu sa'aya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara ila akhir aya nabila ibrahima ko tuma min na ismaila n'a sera baliguya ma ka bɔ denmisɛnya la ka don kodɔn kɔnɔ o tuma na n'a n'a fa bɛ tugu ɲɔgɔn kɔ ka taa yɔrɔ bɛɛ ala y'a ɲini a ibrahima fɛ siko la ibrahima de ko a den ma ismaila lara k'a ye siko ra ala ko n k'i kan tigɛ n den i y'a ye cogo di komi ni nin wagati in sigikun tɛ waajuli ye an tɛ don o kɔnɔ ka taa diɲɛ latigɛ baara kɔnɔ ɛɛ a bɛɛ tɛ se ka kɛ waajuli ye lon dɔw la an ka lon dɔw ta ɲɛnamaya yɛrɛ ka nafama fɛn dɔw fana kama an yɛrɛ kun ye o fana ka ɲi farafinna an ɲinana o de kɔ an tora retard la fo an tora mɔgɔ ka mara kɔnɔ mɔgɔ minnu ko ala tɛ yen olu sɔnna sɛgɛsɛgɛli ma olu sɔnna ko ɲɛɲini ma n'i y'a lajɛ dɔw b'a fɔ ko non ko siko k'a kɔrɔ tɛ fɔ tuguni ko sikolɔmaga tɛ yen tuguni ala ni hasidiya yɛrɛ kɔgɔ kojugu fɛ ko ni sukaraba k'a banna dɔn komi k'a fɔ ko siko kɔrɔlen nin ye k'ale se tɛ cɛ ye k'aw ni kira mɔgɔ tɛmɛna ka ban ko ala ma dɔn di mɔgɔ ma ala y'o fɔ e ye min walima ala kira y'o fɔ e ye min sɔlɔlahu alayhi wa salam mɔgɔ bɛ kiti tigɛ ni ala ka kumakan ye ani ala kira ka kumakan ye n'adamaden cɛsirila ala bɛ dɔnni dɔ d'i ma dɔnni min n'a ma sɛbɛ aw yɛrɛ y'o sɔrɔ nabi musa ni hiduru yɛrɛ ka kisa kɔnɔ kurana kɔnɔ ala ye nin bɛɛ kɛ de ka hakili fɛgɛmantigiw kalan ko fɛn bɛɛ tɛ sɛbɛ ta ye jɔn ka cɛsiri b'i se yɔrɔ dɔ la e min ma sɛbɛ o de y'a kɛ n'i ka niveau sera yɔrɔ dɔ i ni mɔgɔ dɔw tɛ se ka ɲɔgɔn faamu a tɛ se ka ɲɔgɔn ye dɔnni ye kuuru le ye dɔ donna ni dɔnni da ye dɔ panna ka jigin ni kogo ye min panna ka jigin ni kogo ye ani min donna ni dɔnni yɛrɛ da ye a tɛ se ka ɲɔgɔn ye hakili ɲuman Alahu taala k'a d'an ma n'i y'i ka ko bɛɛ siri ko aa ko ala kira ma nin nafila in fɔ ala kira ma nin duwawu in fɔ ala kira m'a fɔ ko mɔgɔ ka nin siko in kɛ ala kumana ni kodɔn kodɔnbagaw le ulul albaab ala yɛrɛ ko ten k'ale kumana ni kodɔnbagaw ye kira fana kumana ni kodɔnbagaw de ye ala ko n'a nɔgɔra a ye janaba koli kɛ mais ala m'a fɔ kurana kɔnɔ n'i nɔgɔra seau ta ji k'a ra ji nin lajɛ k'a filɛ gannen don wa walima gannen tɛ wa n'a ka suma lo bɛ ɲɛ i ma i ka sumaya ta n'a gan lo bɛ ɲɛ i ma i ka ganman ta n'a donna ɲɛgɛn na a kana to mɔgɔ k'a ye a ye da tugu fani bɔ kurusi bɔ fugulan bɔ est-ce ala y'o fɔ wa mais ala ko to n'a nɔgɔra a y'a yɛrɛ saniya parce que hakili b'i fɛ a tɔ kɛ cogo min na o tuma i b'a dɔn hakili ɲuman alaw tɔla ka d'an ma donc eh, o kama siko ye fɛn ye an kan'a fili kɔfɛ an k'a jati an ka ko kɔnɔ mais a fɔra k'a dɔnbaa de k'a fɔ alhamdulila ne bɛ ala tanu ka ala fo ka ala baraka la hasɔtan a balimacɛ tɔri sɔdogo siko dɔnni ne y'a ɲɛɲini ka ɲɛɲini ka ɲɛɲini ka ɲɛɲini ka se kɛ fo se dan na a ɲaɲinini kɔfɛ n tilara ka ala yɛrɛ wele a kama k'a ɲini ala yɛrɛ fɛ ala k'a nɔgɔya n ye k'a ɲini ala fɛ ni n ye min fana fɔ a la ala kana to a ka kɛ galo ye a ɲa b'a la siko kitabu kɛla mun ye siko kitabu bɔbɔ bɔbɔ ko i ɲaɲini ni cɛsiri de y'a se a ma kabini diɲɛ daminɛ cɛsiribagaw ani ko ɲinibagaw diɲɛ sirinin b'o de la mɔgɔ minnu banna ko ɲɛɲini ni cɛsiri la i kɔni b'o nɛni nka i ti taa k'olu dan i n'i ka silamaya i n'i ka diina ni o cɛsiribagaw n'o bolo bɔra i kan n'i bɔra i ka lu kɔnɔ b'a ko fatɔcɛ taatɔ filɛ parce que olu kafiriw ninnu ka fini de b'i kan na olu ka samara de b'i kan na olu ka moto de b'i bolo olu yɛrɛ ka réseau i baara a baarakɛminɛn bolo min minɛ nin nin bɛɛ lajɛlen olu ka fɛnw de sulu ma nin si fɔ e ye nka mɔgɔ dɔw ka cɛsiri e yɛrɛ b'o lɔn ka lahɔrɔ mana fɔ a taa seli la an ka alabatu bɔ yɔrɔ la ni cɛsiribaga ninnu ko ala tɛ n'a y'u ka minɛn bɛɛ cɛ ka b'an ka misiri kɔnɔ walayi sanji b'an bugɔ cɛsiri o ye diɲɛ yɛrɛ ka ɲɛnamaya baara dɔ ye o siri tɛ diinako la donc siko ne b'a ne y'a kalan k'a dɔn ka ɲɛɲini ka se kɛ fo se dan na ne yɛrɛ ka siko vocalw bɛ yen n b'a kɛ n b'a ye mɔgɔw fana b'a lamɛn ka taga to ka a fɔ mɔgɔw ɲɛna ka kɛ komi olu yɛrɛ ka siko fɔli cogo don ni mɔgɔ fana minnu siko fana fɔ ka sɔrɔ kɛlen bɛ ka mɔgɔ de fana fili a kɔrɔ t'o ye ayiwa karamɔgɔ fana caman m'o sen don a la karamɔgɔ caman y'a kɛ n'ale sikora ka min ye a yɛrɛ b'a filɛ a yɛrɛ ma ni min don o tuma b'o dilan a yɛrɛ ye olu m'u ka baara kɛ ka a nin don eh, o ka baara kɔnɔ komi wajuli sira kan ka f'u b'a a nin don a la ka se ka kuma kan karamɔgɔ caman ma taa o sira fɛ wala ka sababuya kɛ ni ko caman ye wala dɔ ka ba so dɔ ka faamu ka recherche ma bonya a kɔnɔ ka taa ɲɛfɛ o bɛ siran o kana fɛn fɔ min t'o ye ala bɛ t'o ɲininka o la o ye dɔ ka faamu ye wala dɔw yɛrɛ fana ka faamu fana ye a d'a ma fana k'a fɔ ale de m'a kanu k'a fɔ ko a bɛ a kɛ a ka baara ye a mɔgɔ k'o fɔ a ye fo ni mɔgɔ min nana ka na ale ɲininka mɔgɔ caman tora dogo la ten fo ka taa sa dogo la ten o ma lɔn diɲɛ fɛ o nafa ka dɔgɔ ɲɛnamaya kɔnɔ hakili ɲuman ala ka d'an ma donc ni de y'an kanu sisan ka bɔ sisan an bɛna fitini de fɔ wagati ka surun mais an bɛna fitini de fɔ ka walawalali dɔɔni kɛ siko la adamadenw ka se k'a faamu n kɛlen kɔ kɔrɔ a y'a ninnu fɔ e ye siko la e y'a faamu fo ka taa se ala kira ka hadisa ma olu bɛ a ka ca an da tɛna se nin si ma mais i k'a dɔn ko siko mɔgɔ bɛɛ n'a ka siko kɔrɔ fɔ cogo don ni commerçant sikora a kɔrɔ bɛ dan na ni karamɔgɔ sikora karamɔgɔ min bɛ ala deli kɛ ala tɔgɔ baara nafilaw seli ala welebaga hali karamɔgɔ tɛ ala welebaga nafila caman selibaga selibaga ale ka siko kɔrɔ o fɔ cogo bɛ dan na faama homme de tenue faama président minisiri olu ka siko kɔrɔ fɔ cogo o fɔ cogo bɛ dan na miiriya yɛrɛ fana ninnu bɛɛ bɛ se ka siko fɛn kelen na ka sɔrɔ kɔrɔ kelen tɛ dɔ delila ka siko ka na siko lɔnbaga fɛ kelen ko ale sikora k'a ye a bɛ lajɛni kɛra siko karamɔgɔ ko a ma a ko e bɛna hiji kɛ kelen nana tuguni ka n'a fɔ ko ale sikora k'a ye a bɛ lajɛni kɛra siko karamɔgɔ ko a ma ko a y'a minɛ a y'a siri ko son lo o y'a minɛ k'a siri kalandenw y'a fouillé o taara mɔgɔw ka minɛn sɔrɔ a kun o ko an karamɔgɔ e dɔ ye kɔrɔ siko kelen maa fila si kɔrɔ ma kɛ kelen ye a ko tiɲɛ don a ko min sikora k'a ye a bɛ lajɛni kɛra a tigi kɛra mɔgɔ ye ala mɔgɔ ye alabatobaa lo diinɛ mɔgɔ lo donc a bɛ heji le ko fɔ comme ala ko wa azina fi nas bil haj ya atuka rijalan wa ala kulli damirin ya atina min kulli fajin amin ala taala ye nabi ibrahima yamaruya a ka lajɛni kɛ ka mɔgɔw wele ka na heji ma o don ala y'o min kɛ sa donc o b'a yira an na k'a fɔ nin mumuni cɛ in ka siko a bɛ heji le ko fɔra mais nin fana ta nabila yusufu o ye eh, mɔrɛ sumanikɛlan minɛn ta o yusufu ka balima minɛnw na dɔw ko ka taa n'a ye pourquoi ka se ka n'o wele k'a fɔ o ɲɛ na ko an ka minɛn nin tununa a bɛ sɔrɔ a ka minɛn kɔnɔ a tatɔ la cɛ ye wele min kɛ azan lo a ye kulekan min kɛ ka wele min kɛ k'a fɔ a a sannikɛla ninnu a ye lɔ yan a y'o wele kɛ min kɛ ko an ka fɛn dɔ tununa a ko nin ka siko kɔrɔ an bɛ kiyasu kɛ n'ale ye donc nin comme jogo ɲumantigi tɛ nin ye son le ye mais mɔgɔ fila don i siko kelen kɛ maa si kɔrɔ ma kɛ jɔ ye mais an b'a ye b'a fɔ siko kɔrɔ b'a fɔ ni mɔgɔ min sikora ka nin ye a kɔrɔ nin ye ni mɔgɔ sikora ka nin a kɔrɔ nin la jɔn de sikora jɔn fɔlɔ a hakili ka da ma masalan an bɛna misali fitinin ta ni mɔgɔ min sikora ka ji ye an b'a yɔrɔ caman na dɔ b'a fɔ n'i sikora ka ji ye k'i yɛrɛ ye ji kɔnɔ jina le b'i kɔ lala dɔw yɛrɛ fana ko a n'e sikora ka eh, ji fana ye o tuma na harijigɛ lo lala walawalali de b'a kɔnɔ n'e sikora ka ji ye ka jiba ye f'i ɲɛ da ji nin ka sanu a bɛ kibaru diman natɔla fɔ n'i yɛrɛ ye jiba sanuma fana kɔnɔ o tuma na a bɛ hɛrɛ ko fɔ e de yɛrɛ ye o ni jinɛ ko a tɛ ɲɔgɔn ka sira la n'i sikora ka ji y'a bolila ka don i ka du kɔnɔ ji sanuma a bɛ hɛrɛ natɔla ko fɔ n'i sikora ka ji y'a bɛ bɔra i ka du kɔnɔ i b'i cɛ siri n'o tɛ i ka hɛrɛ a bantɔla don mɛ ni ji nɔgɔlen don n'i sikora ka jiba nɔgɔlen ye a bɛ harajɛgɛ tiɲɛ kuma fɔ n'i sikora ka jiba nɔgɔlen bɛ boli ka don i ka du kɔnɔ o tuma i k'a dɔn ko i ka sɔrɔ a ɲama bɛ na nɔgɔ don o bɛ kuma harajɛgɛ tiɲɛ kan mɛ n'i sikora k'a ye fɛn y'i minɛ ka don ji kɔnɔ mɛ fɛn min y'i minɛ ji kɔnɔfɛn tɛ banba tɛ o tuma na jirajɛgɛ tɛ mɛ fɛn wɛrɛ de y'e minɛ ka don ji kɔnɔ

ni karamɔgɔ aladelikɛla n'a sikora ka tasuma ye o tuma a bɛ nɔɔrɔ ko fɔ ni komɛrisan fana sikora fana ka tasuma ye a y'a ka magasɛn jɛni a y'a ka butigi jɛni a y'a ka lu jɛni a bɛ nafolo ko fɔ mɛ n'i sikora ka tasuma ye a bɔra sanfɛ ka jigin dugu ma tasuma min don a ma bari ka wuli a bɔra sanfɛ le ka na jigin dugu ma ka mɛnɛni kɛ ale bɛ tiɲɛni ko fɔ a bɛ jangata ko fɔ a bɛ kuma o tuma na ala taala ka balawu kan mɛ an ye nin bɛɛ lajɛlen kɔrɔ an y'a bɛɛ ta ka kɛ fɛn kelen ye tasuma siko k'a man ɲi o la a bɛ ɲini i fɛ n'i sikora mɔgɔ min bɛ siko kɔrɔ lɔn i k'ale ɲininka la n'i ye mɔgɔ ɲininka siko la mɔgɔ min tɛ siko kɔrɔ lɔn n'a ye fɛn fɔ i ye a ka ca la a kɔnna ka min fɔ o de bɛ taama i nɔfɛ i m'a ye an delila k'a sɔrɔ an karamɔgɔ ka waajuli dɔ senfɛ a ka tasiri dɔ senfɛ a bɛ kɛ k'a fɔ ko mɔgɔ fila taamatɔ o sikora kelen sikora k'a ye a ye baji bɛɛ min o tora taama na o taara bɔ dɔ kan o ye cɛ ɲininka ko a o ye dɔ ye k'a ɲininka a sikora k'a ye k'ale a y'a fɔ cɛ k'ale sikora k'ale ye baji bɛɛ min lameriji bɛɛ min cɛ ko ee k'a kɔnɔ bɛna fara dɛ a k'i kɔnɔ bɛna fara ka lameriji bɛɛ min ko de hɛrɛ ye dɔnku o na taa se ɲɛ fɛ ka taa siko lɔnbaa kɔrɔlɔnbaa yɛrɛ fana ye k'ale ɲininka ale ko a ma ko siko i kɔnna ka mɔgɔ dɔ ɲininka a ko dɔ ɲininka ko n kɔnɔ ko n kɔnɔ bɛna fara a ko k'i kɔnɔ bɛna fara n'o tɛ ko baji ni k'i hɛrɛ de ye ala bɛna dɔnniba de kalifa i la ala bɛna dɔnniba de kalifa i la baji k'i hɛrɛba de ye mɛ ko min kɔnna k'a fɔ e ɲɛna k'i kɔnɔ bɛna fara a ye kɔnɔ bɛ fara dɛ taama ma ban fiyewu fo binkannikɛlaw binna o kan o ye kelen minɛ k'a kɔnɔ fara min ye siko in kɛ mɛ mun ye siko kɛ siko jugu ye jaabilikɛla fɔlɔ min kɔnna ka siko fɔ a ye o kama n'i sikora mɔgɔ ɲini mɔgɔ min b'i ka siko dɔn kosɛbɛ i ka dannaya bɛ mɔgɔ min kan i k'a ɲininka hakili ɲuman ala k'a d'an ma ni mɔgɔ min sikora ka sanji ye ɔha n'i sikora ka sanji ye a bɛ hɛrɛ de kofɔ nɛɛma b'a lo la sanji modɛli jumɛn n'i sukora ka sanji a bɛ nana a jiden kisɛw gɛɛlen don a bɛ nana a bɛ jigira e yɛrɛ kan e yɛrɛ nisɔn ka di sanji in yɛrɛ kɔrɔ yiriw olu yɛrɛ nisɔn ka di a kɔrɔ filɛriw nisɔn ka a kɔrɔ yɔrɔ ka maga bɛɛ ko nisɔn ka di a kɔrɔ n'i y'ale ye o ye harijɛba de ye o ye sɔrɔba de ye o ye ala ka hinɛ de ye o ye ala ka hinɛ o ye ala ka yafa fakultu istagfiru rabakum inahu kana gafara yurisili sama alayikum midirara kira yan o ye ala ka hɛrɛba de ye o ye hinɛba de ye nka n'i sukora sisan ka sanji sanji min nana fɔɲɔba b'a nɔfɛ ani pɛrɛnkan o sanji lo mɛ a bɛ tiɲɛ de kofɔ o bɛ balawu de kofɔ n'i sukora fana ka sanji fana a bɛ nana mɛ a bɛ a bɛ- a den a sanji jiden kisɛ ji nɔgɔ lo sanji bɛ nana ji nɔgɔ lo o tuma na o ye harijɛgɛ tiɲɛ ye a bɛ nana jigin o dugu kɔnɔ ani siman tiɲɛ o bɛ nana jigin o tuma na o dugu kɔnɔ hakili ɲuman ala taala k'a di an bɛɛ lajɛlen ma ala k'an laban ɲɛ ba filɛmɛ o kɔfɛ yɔrɔ minnu kɛmɛ ka mɔgɔ ɲagami an y'o yɔrɔ de ta ta n'an bɛ kɛ k'a fɔ adamadenw ɲɛna o kɔfɛ ka sugo k'a ye muso ka sugo ye cɛ bɛ lara n'a ye an b'o ye fana b'a fɔ fana ko ni muso sugo k'a ye kɛ la tuma bɛɛ ko jinɛ don jinɛ fana bɛna kunko caman sɔrɔ la mɔgɔ bɛna kunko sɔrɔ jinɛ bolo lahara dɛ ko dɔn jinɛ ko dɔn jinɛ a ni jinɛ cɛ ka jan wala a ni jinɛ cɛ ka jan muso min n'a bɛ n'i cɛ ye u bɛ ɲɔgɔn fɛ furu kɔnɔ cɛ nin tɛ sera ka kafoɲɔgɔnya kɛ n'a ye k'a satisfait miiriya bɛ muso bila a bɛ sugo k'a ye cɛ dɔ bɛ lara n'a ye o ni jinɛ ko tɛ ɲɔgɔn ka sira la sungurunnin min baluguyara a ka ɲi ka furu nka a ma cɛ sɔrɔ a ma furu fɔlɔ nigi b'a la o nigi baluguya b'a a bila o tuma na a bɛ la a bɛ to ka siko a bɛ siko k'a ye cɛ bɛ lara n'a ye o ni jinɛ ko tɛ ɲɔgɔn ka sira la mɔgɔ bɛ se ka siko k'a ye jinɛ mɔgɔ bɛ lara n'i ye mɛ jinɛ tɛ jinɛ siko a bɛ na cogo de la yɔrɔ la i bɛ kɔlɔsi kɛ k'a filɛ ni e ka tuma o tuma i bɛ siko k'a ye mɔgɔ dɔ nana ka na la ni ele ye a yɛlɛla i kan tuma min na i t'a kalama n'a bɛ bɔra i kan i bɛ sɔrɔ ka bɔ a kalama o ye jinɛ ka taamaseere dɔ ye walima fana a ye lon dɔw lo wolomanin don jeudi jeudi ou tɛnɛ o tɛnɛ e y'a kɔlɔsi ni lon in kɔni n'a sera n bi nin ko nin kɛ o ye jinɛ ka taamasere dɔ ye nka an y'a bɛɛ ta ka kɛ jinɛ ko ye fo dɔ yɛrɛ a ko de b'a kɛra ale tɛ furu sɔrɔla parce que ko jinɛ bɛ to ka na la n'ale ye et puis fɛn modèle dɔ bɛ ne y'a imaginer k'a insérer ka bila i kun na ko o lo ka bannen l'a fait que image bɛ k'o ye miiriya yɛrɛ ka siko bɛ kɔrɔ t'ale la miiriya siko bɛ yen e jarabinin bɛ cɛ dɔ ra lon bɛɛ i b'a fɛ cɛ nin k'i furu a kanu b'i dusukun na i bɛ to ka sugo cɛ bɛ la n'i ye o miiriya siko don o bɛ taa kamalen dɔ sɔrɔ k'ale to ka sugo ka ye muso dɔ to ka na ka to la n'ale ye ko jina don k'ale yɛrɛ wuli ka sɔrɔ a nɔgɔnin lo n ko ni o ko i ka balikuya bɛ taamasere kɔnɔ o m'a fɔ ko i tɛna sugo ka ye fɛn bɔra e fɛ wa donc déjà i b'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ yɛrɛ ni balikuya nin sera muso ko nege y'i minɛ i bɛna sugo ka to k'o ye o tuma na i bɛ lara ni muso ye et puis tuma caman fana muso ɲuman de ka di jaw ye muso ɲuman de ka di min ye donc i bɛna s muso gwɛman min ka di e ye muso ba mɔd min ka ye i bɛna sugo ka to k'o ye muso kunsigi camanba tigi min ka di e i bɛna s to k'o ye donc e bɛna fɔ ka nin bɛɛ lajɛlen jina ye a bɛɛ tɛ jina ye mais n ye taamaseere min fɔ fɔ o tuma na o de b'a kɛ o tuma na mɔgɔ la ka ka ka jina yɛrɛ ka jina yɛrɛ ka dilan yɛrɛ sɔrɔ n'i ye nin n'o kɛra muso la a ka ca la n'a fanga bonyana i ma ko jina yɛrɛ ka kafoɲɔgɔnya lo i ka den sɔrɔ ko bɛ gɛlɛya o ye kelen ye n'i den sɔrɔ fana den bɛ kɛ zinzin ye donc o ye o ye o ye o ye fila ye i ka tɛ ka den sɔrɔ den bɛ kɛ zinzin ye a sabanan i bɛ la n'i ka furucɛ ye e tɛ nege sɔrɔ i tɛ fɛn sentir i ka furucɛ ra ko cɛ lara n'i ye mais ni jinɛ siko ta kɛ don min na o tuma na i b'a sentir mais u y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko n'i sugo ye mɔgɔ dɔ to ka la n'i ye ko jina don a tile ɲuman ala ka d'an ma a bɛ waju an ka fɔ an ka bɔ ka fɛn dɔ fɔ fɔ mɔgɔ ka faamu dɔ sɔrɔ a la ko ni cɛn jɛra o tuma na nkalon bɛ sara ala k'an dɛmɛ ni mɔgɔw b'a fɔ tuma dɔ fana ko n'i sugo ka ye i banakɔta ye ka fɔ e sugo ka banakɔta ye dɔrɔn k'a kɔrɔ man ɲi dɔw yɛrɛ ko n'i binna banakɔta kɔnɔ dɔrɔn a' ka taa saraka bɔ n'o tɛ k'i ka ko bɛna cɛn k'i bɛna mangoya mɔgɔ ye banakɔta ye mangoyafɛn ye ni mɔgɔ ye banakɔta ye i bɛ se k'a fɔ hmm, a man di ne ye mais siko siko tuma caman na a ka jaabi bɛ na l'envers o de b'a kɛ a bɛ mɔgɔ sɛgɛn a ka jaabi bɛ na l'envers i m'a ye nabila yusufu ka kisa ra masakɛ sikora ka ye misi tɔlɔlen wolonfila olu kɛ ka misi fasalen o tumana olu dumu ɔ normalement fasa ɛɛ fasalen o tumana o de ka ɲi ka tulɔlen dumu ɔhɔn o ye mun filila kuma fɔcogo la ɔhɔn voilà donc i b'a ye donc a bɛ na l'envers siko bɛ ɲagamu le a bɛ na l'envers donc n'i sukora k'a ye sisan e ye banakɔta ye banakɔta ye fɛn nɔgɔlen mɔgɔ t'a fɛ ni t'a fɛ o de b'a kɛ i b'a ye mɔgɔ min bɛ baara jugu kɛ o tuma na u bɛ banakɔtaa ta dɔrɔn o tuma na ka taa a bɔn i ka da la pour que n'i y'a ye dɔrɔn ni mɔgɔ nana ka na ye o banakɔtaa ta ka taa bila i ka magasin da la sɔgɔma joona ni mɔgɔ kana ye nɔgɔ don dɔrɔn hun min fɔ nin i ka yɔrɔ jama bɛ yɛrɛkɛ mɔgɔ t'a fɛ mais sisan eh, ala de eh, siko kɔnɔ ale min min naani o bɛ kuma o tuma na nafolo de kan banakɔta bɛ kuma o yɔrɔ la nafolo de kan mais an ka yala ye la a man d'an ye donc mɔgɔ y'o miiriya de ta k'a fɔ a ko n'i sikora ka i yɛrɛ ye banakɔta ra k'i ka eh, i ka nafolo eh, eh, i ka nafolo k'a bɛna tiɲɛ k'i dawula bɛna ban la banakɔta ye ni nafolo ye i binna a kɔnɔ o ye nafolo ye i bɛ banakɔta dumuna o ye nafolo ye hakili ɲuman ala taala k'a d'an ma ala ka laban ɲɛ ɔhɔn an b'a ye fana ko n'i sikora k'a ye i lakolo fani t'i ra dɔw b'o kɔrɔ fana fɔ ko n'i sukora k'a ye i lakolo o tuma na ko eh, ko eh, ko fatɔya tamaseere lo k'i bɛna kɛ fatɔ n'i m'i cɛsiri la k'a ye fani t'i kan na a b'a yira ko maliya ko dɔ bɛ nana i ma maliya ko dɔ de bɛ nana ele ma donc o tamaseere de yira e la fani tɛ e kan na n'o tɛ ani fatɔya o tɛ fɛn kelen ye walima i sukora k'a ye ele yɛrɛ kɛra fatɔ ye donc a k'i ka wuli ka lɔ dɛ n'o tɛ jugu sera i kɔrɔ parce que ele yɛrɛ kɛra fatɔ ye ne ko ɲɛnama tɛ la n'i y'a ye i kɛra fatɔ ye i bɛ kɛ nafolotigi ye n'i y'a ye i bɛ fatɔ gɛnna fo ka taa se a ma i bɛ nafolo min yaala i b'a sɔrɔ n'i y'a ye fatɔ b'i gɛnna ala bɛn'i sɔn harijɛgɛ dɔ le bɛ nana e ma hali i tora so kɔnɔ i ma da yɛlɛ i b'a nafolo tɔgɔ sɔrɔ hakili ɲuman ala k'a d'an ma sa siko fana ko ni mɔgɔ sikora ka sa ye k'a man ɲi ko juguya don cogoya dɔ de b'a la a bɛ kɛ juguya ye cogoya dɔ la a tɛ kɛ juguya ye ni muso sikora ka sa ye sa min t'a kɛlɛ la a y'a lanin ye a t'a kɛlɛ a t'a foyi ale yɛrɛ sirannen t'a ɲɛ a muso tɔgɔ a lasirilen don n y'o fɔ a ye siko fan fɛ n b'a la fo k'ala barika la mɔgɔ caman muso caman bɛ ne wele ka n ɲininka n'a y'a ka siko fɔ n b'a fɔ a ɲɛna est ce que i lasirilen tɛ wa a b'a fɔ tiɲɛ na ko n lasirilen don fo ka taa se hali karamɔgɔ karamɔgɔ dɔ bɛ n wele ka n siko fɔ ko n sikora ten n b'a fɔ est ce que e ma ala tɔgɔ min tɔgɔ ye kaharu i ma baara wa ou bien ala tɔgɔ min ye wadudu i ma baara wa ou bien e ma asitafurulaha kɛ wa c'est à dire que i ye siko min kɛ ni ala tɔgɔ min ka siko lo ne b'a kɔrɔ f'i ye n'i y'a tɔgɔ fɔ ko wa ko cɛn ko ye nin kɛ ni kunfin fana ye siko nin fana kɛ mɔgɔ min yɛrɛ ma kalan fiyewu mɛ a ye ala deli siko kɛ b'a fɔ a ye tile fila na i ma baara dɔ kɛ a ko tiɲɛ na k'ale tun bɛ arajɛ daga dɔ kora k'a kuma wa la n ko siko de ye nin ye hakili ala ka d'an ma dɔnke sa siko a bɛɛ tɛ juguya ye miniyanba i sikora ka miniyanba ye a t'i kɛlɛla hɛrɛ dɔ le i m'a sɔrɔ i si kɔnɔ fɔlɔ ala bɛna d'i ma walima i ka siko ka miniyanba ye i ka du kɔnɔ walima i ka so kɔnɔ sɔrɔ dɔ de biire be i m'a sɔrɔ fɔlɔ ala bɛna sɔrɔ d'i ma a hakili ɲuman alahu tala ka d'an ma o kɔfɛ n'i sikora ka wulu ye an b'o fana ko wulu siko man ɲi ko n'i ye wulu ye ko jugu le b'i nɔfɛ i ka wuli ka lɔ n'o tɛ a man ɲi tiɲɛ tɛ a hakili ɲuman ala ka d'an ma ni karamɔgɔ sikora ka wulu ye karamɔgɔ min bɛ ala tɔgɔ baara kɛra siritu tangana baara n'a ye wulu ye a ka so kɔnɔ a yirara a la le ko a ka garantira ko ala ye danfɛn dɔ d'a ma min bɛna juguw kɛlɛ e jugu wulila a kan min b'a kɛlɛ ko ala y'o d'a ma ni faama sikora ka wulu ye e yɛrɛ y'a ye wuluw kɛlen bɛ ka i lamini i siginin b'o cɛma o t'i kɛlɛ o t'i foyi o bɛ i ka mara kɔnɔ a yira faamacɛ na k'a kana siran ko a bɛ ala ka tanga kɔnɔ a bɛ ala ka kɔlɔsili la ko n'i sikora k'a ye wulu magara i la k'i k'i yɛrɛ kɔlɔsi n'o tɛ kɔni k'i bɛna mangoya tiɲɛ tɛ n'i sikora k'a ye wulu y'i tigɛ nɛmu cɛ o cɛ sikora k'a ye wulu y'i tigɛ nɛmu bilahi i tɛ sa n'ala m'i kɛ nafolotigi ye o ma kɔrɔ i bɛ nafolo sɔrɔ i ka nafolo i tɛ se k'a garide ka fɔ ne ka nafolo n y'a garide ka kɛ ko mɔgɔ tɛ ka mama caya o kɔrɔkɛ i bi naani bɛ to o dugu bi bi wɔɔrɔ farafin dugura sa mini tɛ miliri mi ka don kɔnti kɔnɔ e son tɛna o ta bɔ a sa tɛna o ta niyɔrɔ yalala kɔnɔ a bɛɛ b'a ta niyɔrɔ bɔ a la don ala bɛn'i sɔn nafolo la fo hali jugu bɛ dɔ dun a la mɛ n'i ye siko ɲuman kɛ ka taa mɔgɔ ɲininka n'a ko jugu lo i ka hɛrɛ yɛlɛma ka kɛ ko wɛrɛ hakili ɲuman ala ka d'an ma sogo siko n'i sikora o tuma ka sogo ye masala sogo min n'a jɛninen don n'a jiranen don a bɛ hɛrɛ kofɔ mɛ ni siko nin ni sogo kɛnɛ don i ye sogo kɛnɛ ye tɛ kɛnɛ a bilennen a ma kɛ komi bɛgɛn kan tigɛnen ye o ye sogo kɛnɛ o lalen ten n'i y'ale ye a bɛ bana de kofɔ k'i bɛna bana wala a fɔ o fɛ ne y'a fɔ nin n' ala ye fɔ fɛ nɔgɔya ye ma i bɛ se k'i ka saraka bɔ ka ala ta di la la siko ye signalement de k'a di jɔn ma ala b'a ka jɔn fɛ dɛ hali kafiri min ko ala tɛ yen ni tɔɔrɔ b'a sɔrɔ ala b'a fɔ a ɲɛna ko nin ko nin bɛna sɔrɔ mɔgɔ bɛ a tɛ bi a t'i biri ala ye mais ko ko bɛ kɛ sini ala b'a fɔ a ye karisa i bɛ bɔra sini nin ko nin ko nin bɛna kɛ olu bɛ nin dugu in kan ala bɛ ko dɔ dogo a ka dugu alimami na ka taa fɔ a ka dugu yɛrɛ ka kafiri dɔ ye ko nin ko nin bɛ nana a bɛna fɔ alimami cɛ kana fɔ ko nɔ ko cɛ tɛ silama ɲuman ye lantara a ka siko ma kana ko nɔfɔ dɛ yafa'alu ma yasha ala bɛ baara de kɛ min ka d'a yɛrɛ ye mɔgɔ t'a ɲininka fana ala mun na i ye nin kɛ donc siko ye mɔgɔ ka signalefɛn de ye hakili ma ala ka d'a ma mais miiriya siko bɛ yen ele ye sogo feerela le ye i sikora ka sogo ye caman b'i bolo bɛ wala n'a ye dɔgɔ la ka feere kɔrɔ t'a la e ye saga feerela le i sikora k'a ye saga b'i bolo caman i b'a dɛndɛra kɔrɔ t'a la ele ye tailleur le i sikora i bɛ fani kalan na kɔrɔ t'a la miiriya siko bɛ yen miiriya dɔw bɛ yen ani i ka baarada yɛrɛ ka siko bɛ yen kɔrɔ t'olu la hakili ma ala taala ka d'an ma n'an bɔra yen an bɛ taa don yiri la ni mɔgɔ min sikora ni mɔgɔ min sikora ka yiri ye dɔw ko n'i sikora ka yiri ye dɔrɔn ko hɛrɛ b'a la non walawala de b'a la yiri baarakɛla sikora k'a ka zarɛnfo de kɛ ka yiriw ye kɔrɔ t'ale la a y'a ka baarakɛminɛn de y'a ka layɔrɔ la o ye mɔgɔ yɛrɛ ka taa n'a ye an ye waajulikɛla ye tuma dɔ i bɛ siko kan i bɛ waajuli kɛra o y'an ka baara yɛrɛ ka taa n'a ye i y'a faamuya mais e tɛ yiri baarakɛla ye a miiriya t'i la i sikora ka yiri lɔnin ye ten a denna fo ka nugu f'a yɛrɛ jɔyɔrɔ ka d'a yɛrɛ ni na ale bɛ hɛrɛ kofɔ ele yɛrɛ ye n'i sikora k'a ye yiri denna denna den min t'a ka den ye papaye yiri a ye mangoro papaye yiri mangoro den kɛ walima mangoro ye papaye den kɛ yiri min wolo yiri min ye den kɛ den min t'a ka den ye a b'a fɔ i ye k'i k'i kɔlɔsi i ka furuso kɔnɔ k'i ka furumuso kɔlɔsili sɛbɛkɔrɔ kɛ a la n'o tɛ n'ala ma fara i kan i muso bɛna den dɔ wolo i ye min t'i ka den ye n'i sikora k'a ye yiri e yɛrɛ yiri ta ka na turu i ka du kɔnɔ a bɛ furu de kofɔ k'i bɛna furu kɛ n'i sukora k'a ye i ye yiri yɛrɛ fɔn ka bɔ i ka lu kɔnɔ k'a bɔ a b'a k'a bɔ k'a fili kɛnɛ ma a b'a yira k'i ka furu n'i m'i falasi i ka furu bɛna tiɲɛ n'i sukora ka yiri y'a jara para k'a ta duguma fɔ ka taa sanfɛ a jara para ala b'e de sɔmina k'i ka dumuta i ka sɔrɔta a bɛna na kale a bɛna dɔgɔya dunya kɔnɔ a bɛna kale nka fɛn o fɛn n'i y'a ye i bɛ se ka ala deli nafila min ye i bɛ se ka deli saraka min ye ala i kɔni nin yira n na nka a man di n ye ala n bɛ fɛ i k'a falen n ye hɛrɛ la o ni mɔgɔ yɛrɛ ni mɔgɔ y'a ye suko f'i ye fɔlɔ e suko karamɔgɔ kuma dɔ bɛ e fɛ e ka ɲi ka fɔ dugawu dɔ bɛ e ka ɲi ka fɔ fɔlɔ nka n'i b'i da don a tigi yɛrɛ ka suko la suko fɔbaga fana ɲininkalikɛla fana suko la kana suko biri ka fɔ ka fɔ sikokɛla ye a ko karamɔgɔkɛ dɔ le sikora o n'i ko dɔ le sikora n'a kɛra hɛrɛ ko ye ala b'a kɛ o dɔ ta ye muso dɔ dela ka siko ka taa siko karamɔgɔ fɛ ka taa fɔ a ye k'ale sikora k'a ye ale ye diyaman kunu ɛ k'ale sinamuso sikora e k'a ye diyaman kunu k'ale sinamuso aa ko alihamudulila k'i sinamuso k'a bɛna den sɔrɔ den bɛna kɛ lɔnnibagaba ye diɲɛ bɛɛ bɛna den min ko mɛn a ko ɔn dɛ ko ale yɛrɛ le y'a kɛ a ko ee ala y'a kɛ e sinamuso ta ye ka ban ala y'a kɛ e sinamuso ta ye ka ban donc n'i bɛna siko ɲininka kan'a biribiri a fɔ a karamɔgɔcɛ ne n sikora tan ani tan tan ni tan mɛ mɔgɔ de ɲininka i ka danaya bɛ mɔgɔ min kan ko tiɲɛ yɛrɛ la ne bɛ siko dɔn n'ale y'a fɔ i ye ka ban sisan haya o y'o ye mɛ ni ele yɛrɛ y'a biribiri ka la mɔgɔ k'a tiɲɛ u bɛ e min bɛ siko ɲininka la kana to siko ɲininka fɔ a karamɔgɔkɛ aa ne ye siko dɔ kɛ a man ɲi dɛ nɔnɔ n'o kɛ i ka baara tiɲɛ i ye siko min kɛ i b'i ka siko fɔ wala i b'i dugawu dɔ kɛ a ne sikora cɛ siko ye ala k'a kɛ hɛrɛ ye karamɔgɔkɛ siko in filɛ tan tan tan tan hakili ɲuman ala k'a d'an ma komi aw b'a kalama cogo min na eh, karamɔgɔ namaratɔw ka ca o namarako nin bonya kojugu fɛ a kɛra sababu ye hali dɔnnibaa sɛbɛw t'a fɛ ka kuma tuguni adamadenw ka nafako kan ayiwa mɛ mɔgɔ fana t'a fɔ k'i bɛ lɔgɔfiyɛ fana dabila i jugu kama n'i y'o kɛ a da bɛ digi ele la dɔw bɛ yen ale pɛrɛnnen bɛ le dɔrɔn i ye siko o siko fɔ ale ɲɛna a man ɲi dɛ ni saga ma kɛ saraka ye ha a man ɲi dɛ siko wo siko parce que ale mako b'a la dɔrɔn a man ɲi le e bɛna i cɛsiri k'a ɲɛɲini ka fɔ ko tuma n'o karisa wari minɛ i bɛna sara wa i bɛna kɛ tan ale fana b'i sɔrɔ n'o yɔrɔ ye hakili ɲuman alahutala k'a d'an ma ala k'an laban ɲɛ donc wulu siko ra a a a bɛɛ tɛ eh, juguman ko fɔ an tɛmɛn'o yɔrɔ la sisan ni mɔgɔ min sukora marifa la marifa i sukora ka marifa ye dɔ ko n'i sukura ka marifa ye ko janfa don ala delikɛla mɔgɔ min bɛ tangana baara la a bɛ ayatali kurisiyu baara la i bɛ tangana baara la kolosura fila kolosura bɛ nasi ninnu i b'olu baara la i sukura ka marifa ye ko a sarizelen don a yira la k'i garantira ko cɛw cɛ sere ma dɔrɔn ala bɛ balaw la kan nka n'i sukura ka marifa ye mɔgɔ wɛrɛ bolo a y'a ɲɛsin i ma a m'a ci o de b'a yira ko janfa dɔ labɛn b'i kama nka a mana fɔlɔ ni marifa ye a ka bon a jo da ka bon kanuba o b'a yira la ko janfa min labɛn b'i kama a janfa ka bon dɛ n'a ɲɛsin i ma n'a y'i sɔrɔ o tuma i bɛ dugu bila mɛ n'e yɛrɛ sukura ka ye marifa ci pe u ye mɔgɔ ye marifa ci e yɛrɛ ma ka i ci pim f'i kunkolo cira ka yɛrɛkɛ kɔnɔkɛ o san i bɛ wari min minɛ kabako don e ye siko ka kabako yɔrɔ ye olu ko aha olu ko sugo ye l'envers de ye aha sugo ka kabako yɔrɔ dɔ le nin ye ten a yeli ma ci fɔlɔ dɔ o le ye kojugu ye n'a cira janfa tiɲɛna n'a cira fana tuma dɔ fana a ti janfa tiɲɛ yɛrɛ yira mɔgɔ dɔ bɛ siri b'a minɛ a yɛrɛ ka hɛrɛ ko a tɛ se ka wuli ka taa kɛ a yɛrɛ ka makoya ko a tɛ se ka taa dilan siri bɛ juguya adamaden na ka kɛ hali n'a lara a tɛ se ka siko mɛ don min na n'ala y'a dɛmɛ a sera ka na fila ɲuman dɔ sɔrɔ k'a kɛ walima a sela ka ala tɔgɔ ɲuman dɔ sɔrɔ k'o nasiw ko i b'a ala b'a dɛmɛ n'o siri ka bɛ bɔ a la a bɛ siko ka marifa ci ye o b'a yira ko siri min kun b'a la k'a y'a bila hakili ɲuman ala tala k'a d'an ma alihamdulila nka eh, ni mɔgɔ min sukura ka e yɛrɛ ka kunsigi a janyana i sukura k'a ye i kunsigi janyana i kɛra cɛ ye ko muso n m'a fɔ mesi dɛ si min i wolola n'a ye i y'a ye a kɛra jamanjan o b'a yira la k'a fɔ ko ala bɛna sijan d'i ma i ka dawula fana ala tala bɛna dɔ fara a kan ni mɔgɔ min sukura k'a ye i bɛ duwalen filɛra i ɲɛ b'i yɛrɛ la a la o b'a yira ko ala bɛna daraja d'i ma diɲɛ bɛn'i dɔn ni mɔgɔ min sikora k'a ye e y'i yɛrɛ filɛ duwalen na nka i ɲɛ t'i yɛrɛ la o b'a yira la k'i k'i cɛsiri n'o tɛ i jugu y'i sɔrɔ ka ban e yɛrɛ ye duwalen filɛ i ɲɛ t'i yɛrɛ la duwalen na i k'i cɛsiri n'o tɛ jugu kɔni o tilara ni e ye ka ban hakili ɲuman ala tala k'a d'an ma ni mɔgɔ min sikora o tuma na k'a ye ka su ye su yeni a bɛ karaba de kofɔ i y'a ye mɔgɔ sara o y'a su labɛn o nana ka na sel'a kan o b'a yira ko mɔgɔ dɔw bɛna karaba ele ye mɛ ni ele yɛrɛ sikora k'a ye ele yɛrɛ sara mɛ fani t'i kan na mɛ e yɛrɛ su laban la i sara o ye sugo juguba le ye i ka ɲi ka ala deli kosɛbɛ n'o tɛ i bɛ sa fantanya la kaburu siko dɔw ye kaburu siko man ɲi la ko n'i y'a ye kaburu sɔgɔra i ka mɔgɔ dɔ bɛna sa tiɲɛ kuma tɛ n'i sikora ka i bɛ kaburu sɔgɔra dugu min na i tɛ sa fiyewu o dugu fo ala ka lu d'i ma i bɛ kaburu sɔgɔra dugu min na i tɛ sa fo ala ka lu d'i ma o tuma na ale dugura an b'a tigɛ tigɛ n'an k'an b'a bɛɛ ta kelen kelen a tɛ ɲɛ sisan juguya siko tamaseerew mɔgɔ jugu b'u kɔ dabali jugu b'u kɔ o lɔnni tamaseere jumɛn ye n'i sikora ka jakumafin ye walima ka siko ka wulufin ye walima siko ka saafin ye walima ka siko ka adamaden lakolon ye a bɛ gɛn na jakumafin b'i gɛn na wulufin b'i gɛn na saafin b'i gɛn na walima jɔlen bɛ a bɛ kɛ k'i filɛ a bɛ ela ɲɛna i kalancogo la walima i sikora ka mɔgɔ ye a lakolon don a bɛ gɛn na nin bɛɛ bɛ mɔgɔ jugu ka taamasere de yira a bɛɛ bɛ dabali jugu ka taamasere de yira mɛ tuma dɔ bɛ i bɛ siko ka i yɛrɛ lɔnbaga dɔ ye a lakolon a bɛ gɛn na sitana ka fɛɛrɛ ka bon mɔgɔ jugu ka fɛɛrɛ ka bon a bɛ se ka don ni mɔgɔ wɛrɛ ye k'a yɛrɛ kɛ ale ye ka e gɛn e bɛ sugo karamɔgɔ ɲininka a bɛna fɔ aa e y'i min a bɛ gɛn na k'o tumana ko mɔgɔ jugu lo non non a bɛ yir'i la dɔrɔn de ala deli ala b'i kisi ka bɔ mɔgɔ jugu min lo i y'a lɔn walima i m'a lɔn n'o tɛ a bɛ se ka kɛ ele ye min ye ale tɛ mɔgɔ wɛrɛ tamaseere la nana ele ma k'a sɔrɔ jugu nin yɛrɛ bɛ yen donc nin bɛɛ ye juguya ka tamasere ala ka don an n'a bɛɛ lajɛlen cɛ siko min fana man ɲi adamaden fana ma min bɛ dabali ni juguya fɔ o ye kule ye ka sugo i kulela ale o bɛ bala de ko fɔ a bɛ dabali ko fɔ a bɛ juguya ko fɔ mɔgɔ jugu bɛ yen n'o n'o y'o ka juguya baara kɛ la baara jugu caman fana bɛ a bɛ sufɛla le ye o la ala b'a fɔ ko kul awusu birabil falak mini sari ma halak wa mini sari hasikin isa wakaba ni su donna ka ban ni dibi donna ka ban ko bɛɛ de b'a kɔnɔ o la ala ko an ka tanga ɲini ala fɛ ka bɔ sudibi ma dɛ janfa bɛɛ juguya bɛɛ baara jugu mɔdɛli bɛɛ a caman bɛ labɛn su fɛ de donc hakili mala ka d'a ma n'o y'o baara jugu labɛn ka kɛ i la a tigi kɛtɔ ka baara kɛ tuma min na dɔrɔn a bɛ ja min sɔrɔ ka baara jugu in k'a ra o bɛ kule min kɛ e yɛrɛ ni kule bɛ wuli ka layɔrɔ la walima ka sugo ka ye fɛn dɔ nana ka na i dɛrɛ i bɛ wuli ka firi firi ka dɛsɛ i t'a lɔn i b'a kɛ cogo min na ale bɛɛ y'o taamaseerew ye n'ala sɔnna yan n'an bɛ tila an bɛn'o solution fana jira aw la n'a diyara Alahu taala ye hakili ɲuman Ala ka d'an ma ani ka taa se so fin ma wala siko ka so ye so finma a b'i gɛnna ale bɛɛ bɛ kuma o tuma na eh, mɔgɔ jugu kan hakili ɲuman Ala ka d'an ma ani muru ka siko k'a ye mɔgɔ ye muru ta ka ɲɛsin i ma a tugura i kɔ ni muru ye ale bɛɛ lajɛlen bɛ kuma o tuma na juguya kan hakili ɲuman alahu taala k'a d'an ma awa ni mɔgɔ min fana sisan bɛna taa min na o ye ka siko ka ala kira ye muhamadu salalahu alayhi wa salam ni mɔgɔ min sikora ka ala kira ye o tumana hɛrɛba de b'a la nka yecogo ninnu fana don wala n'i sikora ala kira ye kaburudo la a b'a yira ko kaburudo mɔgɔ k'o bɛna ala ka hinɛ sɔrɔ n'i sikora ka ala kira ye a ye dereke di i ma i bɛ taa sa sutura la i tɛ malo n'i sikora ala kira ye n'a bɛ dumuni kɛra i si kɔnɔ ala t'i kɔngɔ to ni ala fana sɔnna fana i tigɛ fana tɛ ja n'i sikora ka ala kira ye fɛn d'i ma komi nɔnɔ komi ji i y'a min a bɛ lɔni kofɔ a bɛ limaniya kofɔ a bɛ sɔrɔ kofɔ n'i sikora ka ala kira ye a y'a ɲa cɛ ka bɔ i kan i ye ko dɔ kɛ ko min man di ala ye e yɛrɛ ka sigi ka miiri k'a filɛ wagati in kɔnɔ ne le ye ko min kɛ ni haramu ko lo i yɛrɛ ka sigi ka miiri i yɛrɛ ma ka ala kira ye a n ka sindi kɔrɔ walima a y'a ɲɛ cɛ ka bɔ i kan o tɛ hɛrɛ ye ni mɔgɔ min sikora ka ala kira salalahu alayhi wa salam a nana ka na don i ka du kɔnɔ kira de nana ka na don i ka du kɔnɔ i ka du kɔnɔ n'ala sɔnna a ma ala bɛna hɛrɛ jigin i ka du kɔnɔ kabini i bɛ yen hɛrɛ min ɲɔgɔnna ma deli ka don i ka so o de bɛ nana A hakili ɲuman ala taala k'a d'an ma ni mɔgɔ min man kɛnɛ bana b'i ra i man kɛnɛ i tora i ka bana na ka ala kira ye salalahu alayhi wa salam ni ala sɔnna i ka bana kelen in kɔni kɛ i ka saya sɔrɔ ye ala bɛna na kɛnɛya d'i ma i ka bana in na juru bɛ mɔgɔ min na juru ko in kɛ bɛ k'i nin tɔɔrɔ i t'a dɔn ne yɛrɛ bɛ juru in sara cogo min na n'i sikora ka ala kira ye ni ala sɔnna a ma i tɛ fatu fiyew o tuma na fo o juru ala ka se ka ka se k'a sara a hakili ɲuman ala taala k'a d'an ma ni mɔgɔ min sikora k'a ye ala kira salalahu alaihi wasalam n'i sikora k'a ye ɛɛ ala kira siko kɔnɔ ala e fakɛ ye ala kira ye wala e sikora k'a ye siko kɔnɔ ala kira b'e fɛ mɛ a fakɛ kira fakɛ le ye ele ye n'i y'o ye tuma o tuma a lɔn k'i ka limaniya bɛna nagasi i ka diinɛko bɛna sɛgɛya i ja bɛna gɛlɛya ala la donc ale b'o kɔrɔ de yira donc hakili ɲuman ala taala k'a d'an ma a bɛɛ tɛ se ka fɔ wagati ninnu kɔnɔ nin ye dabɔ kama fitinin ye ka mɔgɔw lasɔmi siko ye dɔnni baara dɔ de ye kunfɛ ko tɛ mɔgɔw kana taa o kunfɛ mɔgɔw ka lamɛnni fana kɛ ni hakili ye o ka bɔ o yɛrɛ kalama an bɛna min kɛ eh, siko ka kuma laban ye tuma caman b'a ye dɔw b'a fɔ est ce que mɔgɔ mɔgɔ siko ka ala ye wa a hakili ɲuman ala k'a d'an ma ɛɛ an bɛ sugo kɔrɔ fɔ mɔgɔ caman b'an kalama n'a yan jamana kɔnɔ yan ni jamana kɔ kan karamɔgɔ bolo kan faama bolo kan a bɛɛ kan ka sugo ka ala ye mɔgɔ b'o sugo mun kɛ k'a fɔ an ye ko an y'a kɛ a ka ca an bɛ tila k'a kɔrɔ yɛrɛ fana fɔ ye mais fɛn dɔ le bɛ yen fo mɔgɔw k'ale faamu o ye jumɛn ye ni karamɔgɔ ko i bɛ kuma ni ala ye n'ala sɔnna ma i bɛ taa sa i tɛ fili karamɔgɔ karamɔgɔ kuma ni ala ye a bɛ taa sa a tɛ fili a bɛ taa sa a tɛ malo kuma kɔrɔ ye jumɛn ye ni kuma fɔra e ɲininkara yala mɔgɔ bɛ siko ala la wa n'a sɔrɔla karamɔgɔkɛ e bɛ kuma na ni ala le ye n'a lɔn tɛ fɔ aa n ka lɔnni dara mais n'i taara so e yɛrɛ bɛna baasu kɛ e bɛna recherche kɛ ka gafew filɛ ka gafew filɛ est-ce que mɔgɔ bɛ siko ka ala ye wa kira ka sahaba dɔ y'a ye wa a ka sahaba nɔfɛtugumɔgɔ dɔ y'a ye wa imamuba naani minnu tɛmɛna olu dɔ y'a ye wa i bɛ don ka recherche kɛ ka recherche kɛ k'a filɛ ni ala sɔnna i bɛna da bɔ kuma caman kan mais an ka bi dɔnnibagaw o tɛ kuma ni ala ye bɛɛ bɛ kuma ni hasidiya ye n m'a dɔn n'i ye kuma faamu bɛɛ bɛ kuma ni hasidiya ye n'ale y'a mɛn ko karamɔgɔba dɔ ko a sikora ka ala ye ka ban ka sɔrɔ karamɔgɔkɛ karamɔgɔkɛ in ko man di ale ye directement dɔrɔn a b'a bila dɔrɔn k'a tɛ kɛ donc o tɛ kiti tigɛra tuguni n'o yɛrɛ ka dɔnni ye o bɛ kiti tigɛra n tɛ karisa fɛ n'a ko ten ma sɔn n'a ko ten ma sɔn donc o de y'a kɛ diɲɛ lon o lon a karamɔgɔ ŋɔnde i b'a ye ala bɛ to ka malo ka taa ala b'a malo cogo di n'i ko a tɛ yen o bɛna fɔ i ye ko taa filɛ yan nin yɔrɔ in na a bɛ ten maloya bɛ ni maloya nana mun kɛ sisan ko non ko kitabu nin ko ko ma sɔn a la ko hadisa nin ko ne ma sɔn a la a tɛ se fo a ka kuma dɔ kɔnɔ fɔ parce que a kɛra maloya ye mais an bɛ kuma ni kunfin de ye mun ma kalan et puis nin a tɛna ban fana karamɔgɔ dɔ ka nin fɔ nin ma sɔn a tɛna ban fɛn banta tɛ fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ sɔsɔliw kɛ imamuba naani ninnu o tun bɛ ɲɔgɔn fɔ ɲɔgɔn kiti dɔw la i b'a fɔ ne fɛ nin daga dɔ fɛ nin ma daga mais a tɛ kɛ ni ɲɔgɔn dɔgɔya tɛ kɛ ɲɔgɔn buruja ye bonya ni karama kɔnɔ aw bɛɛ bɛ tɛmɛ n'i ka faamu ye ka baara kɛ olu tun bɛ ala nɔfɛ nka bi an tɛ ala nɔfɛ an bɛ ɲɔgɔn de nɔfɛ donc kunfinw aw ka b'o kala ma nin kuma bɛ adresera aw kunfin le ma dɛ aw aw ma kalan aw ye lamɛnrikɛla ye kuma bɛ adresera aw de ma n'a bɛ karamɔgɔ karamɔgɔ lamɛn a ye to a lamɛn n'a ye sɔmi dɔ sɔrɔ k'a ka kuma yɛrɛ bi mɔgɔ dɔ de kan dɔrɔn a ye tɛmɛ ka bɔ yen parce que o tora mɔgɔ nɔfɛ ko la fo ka ɲina ko josɔnla bɛ dugukolo kan o tora nɔfɛ ko ka mɔgɔ nɔfɛ tuguli kɔ fo wajulikɛlaw yɛrɛ ɲinana ko mɔgɔ bɛ min jamana kuturu mɔgɔw fagara ko si o ɲinana o bɛɛ kɔ ka kɛ mɔgɔ mɔgɔ mɔgɔ attaquer sa ka ɲina o yɛrɛ ka ka baara min kɛ baara yɛrɛ tiɲɛn'o bolo jɛnɛyakɛlaw mɛnna ka jɛnɛya wajulu mɛn nanbaratɔ mɛnna k'o mɛn faamaw mɛnna ka ladibala wajulu mɛn o yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn de na sisan sa donc wajulu tɛ se ka kɛ tuguni parce que n b'a dɔn n bɛna kuma nin jaabi a jaabi ni dɔrɔn dɔ bɛna kuma dɔ fɔ mais an ti an ti bɛɛ jaabi rezo kɔnɔ adamadenw bɛ yen maaw yɛrɛ bɛ yen an bɛ kuma ni maa suguyaw de ye min ye adama ka denw ye an t'olu yɛrɛ an t'a dɔn k'olu yɛrɛ bɛ yen olu hali ala n'o ye ala yɛrɛ sɔrɔ o b'a nɛni kuma tɛ ma mɔgɔba t'o bolo u b'i fa nɛni u b'i ba nɛni bon an t'olu jate olu ye kalaw le ɔ ni ni ɲɔ dan ka ɲɔ tigɛ ɲɔden n'i y'a bɔ a kala misɛn n'a bugu ninnu olu fana adamaden bugu n'a kala misɛnninw bɛ yen adamadenya t'o ra hɔrɔn t'o ra danbe t'o ra maloya t'o la bon an ka sira t'olu fɛ quoi hakili ɲuman ka d'an ma kitabu in tagaja awa nin ye ibun sirina muhammad ibun sirina n'i y'a mɛn ko ibun sirin muhammad ibun sirina ale ka kitabu bɔlen de siko kan taatirul anam a ka siko kitabu bɔlen filɛ nin ye n'i y'a yɛlɛ pazi kɛmɛ wɔɔrɔ ani duuru pazi kɛmɛ wɔɔrɔ ani duuru ɛ nin bɛ ka sɔrɔ an faw yɛrɛ ma na diɲɛ na dɛ

ka sɔrɔ ka na sa ko faslun fi ruyatillah ko tuma ni walawalali ye ala yɛrɛ yeni kan ni mɔgɔ ye ala ye a bɛ min fɔ i ɲa bɛ gulima wulimana yɔrɔ yɔrɔ ala ala yɔrɔ yɔrɔ min na mɔgɔ mɔgɔ ye ala ye a bɛ min fɔ o de ye nin ye nin bɛɛ alahu alahu wulima wuliba ninnu n'i ye ala ye a bɛ kuma min kan o tuma na a b'o de yira a la ten hakili ɲuman ala ka d'an ma mais nivo lo n'i ma s'a nivo ma a bɛ bonya i ma fɛn dɔw de bɛ a ma sɛbɛn a bɛ kɛ niveau lo n'an ye n'an ye karamɔgɔ kumana dɔrɔn mɔgɔ tɛ ala ye a tɛ se ka ala ye a bɛ se ka ye dɔrɔn non cadre dɔ de bɛ a ma se o la naafila jɔbagaba ala welebagaba ala tɔgɔ welebagaba ale yɛrɛ bɛ ala lɔn tuguni ka tɛmɛ mɔgɔ tɔw kan ale bɛ ala lɔ ka tɛmɛ mɔgɔ tɔw kan e bɛ sɛbɛnni fɛn e papiye olu filɛ o e bɛ sɛbɛnni fɛn olu filɛ kanali dɔw bɛ yen i tɛ se ka don i tɛ se k'ale ye ala welebagabaw nafilaselibagabaw ala yɛrɛ tɔgɔ welebagabaw ka sigi dama i ka sigi dama han ka concentré ni dusukun ɲɛnama ye ni alasiranya ye ni limaniya ye ka to ka ala yɛrɛ tɔgɔ wele Allah Allah Allah ni ala siranya ni dusukun ɲuman ye ni limaniya ye i sigini walahi ala bɛ kabanɔgɔ yɛlɛ i ɲɛ bɛ fɛn ye n'i y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna b'a fɔ ko i nkalontigɛla ye donc karamɔgɔ b'a fɔ ko a t'i kɛ a kana jigora ɔ tan o ti o ti ala welebagaw tɛ kilasi dɔ bɛ o ma se n'i sera kilasi kɔnɔ i b'a ye ko k'o sugo in kɛ petite affaire don mɛ ni mɔgɔ ma s'a kilasi la n'i y'a fɔ a ye y'a banna kunfin fana wele ka kuma na ni juma ye parce que ala furulu ye cogo min na ka ala ka bonya fɔ cogo min na ala bɛbeleba de mɔgɔ bɛ se ka ala ye cogo de mɛ an bɛ ɲinɛ nin bɛɛ kɔ ala de ye masa ye min bɛ fɛn kɛ min ka d'a ye n'i y'a fɔ dɔ ɲɛna ko mɔgɔ bɛ sɔrɔ a bɛ telefɔni ta ka perezan wele ko allô dɔgɔ k'o bɛ cogo di kɛ a kɛra tile fila ye dɛ n'i y'a fɔ dɔw ko est-ce o bɛ se ka kɛ wa perezan yɛrɛ ka mori bɛ sɔrɔ wa mɛ mɔgɔ de bɛ a bɛ perezan wele ouais dɔgɔ ça va n'u bɛ bɛ tiwa n ka terikɛ dɔ bɛ a bɛ baara kɛ hôtel dɔ la a ko olu fɛ yen ko kabako de bɛ yen ko ni faama dɔw ka ye nana u bɛ kɔn ka na yɛlɛ armée le bɛna grrr ka yɛlɛ ka yɔrɔ bɛɛ ta otage ra ka hôtel bɛɛ ɲa ɲana hôtel bɛɛ fiyɛ ka yɔrɔ bɛɛ filɛfilɛ k'a baaro ka fɛn bɛɛ branché olu yɛrɛ hakilisigi yɛrɛ kɔni tɛ yen n'i kɔni nana kura ye kɔni aa i b'a ko diɲɛ de wulila bi yanni dɔɔnin i bɛna ye ni faama natuma sera man bi baara wan wan wan wan pan pan pan pan circulation bɛɛ bɛ sira bila fɛn bɛ birile o bɛ na ka na don hôtel kɔnɔ bɛɛ b'a yɛrɛ ɲini n'o sera o bɛ girigirigiri u b'u don ni faamacɛ ye garidibu lɔlɔ ni wagati kɛra ni faama nin bɛɛ taara ka ban yan dɔɔni cɛ bɛ jigin n'a ka kilɔti ye ko n ka cɛ ko noir dɔ filɛ ka ja mais mɔgɔ ma nin ye ka ye n'i y'a fɔ a ye ko cɛ min tɛmɛna ni mɔgɔ b'a kɔ caman ten nin k'a bɛ noir min ne fɛ k'a yɛrɛ bɛ jiginna a b'a fɔ ko non ko cɛn tɛ ko nin tɛ se ka kɛ alako fana niveau lo maritaba lo hakili ɲuman ka d'a ma mɔgɔ bɛɛ ye ɲaden fila ye nka ala ye ɲaden ninnu kɔnɔ ala sɔnna dɔw ɲaden bɛ yeli dɔ kɛ k'a sɔrɔ ɲa tɔw t'o ye mɛ n'ala ma mɔgɔ min s'a niveau ma a tɛ se ka la a ra hakili ɲuman ka d'a ma an bɛ jaabili kɛ a kɔnɔ surumani na o de ye eh, eh, jafar jafar sɔdiku radiallahu taala anhu a ko ni mɔgɔ min sikora ka ala ye o tuma na ko a bɛ e yɛrɛ ka diɲɛ ka ɲɛnamaya ka ɲɛ f'u ye ani ka lahara ka ɲɛ ani daniya ka hakili sigi d'i ma ko tɔɔrɔ t'i sɔrɔ ani kanda ani ka fanga d'i ma i ka diinɛ na ani yafa ani arijinɛ doni sikodɔnbaaw fana donna kɔnɔ ka walawala dɔ k'a ra ko ye cogo bɛɛ tɛ ko ni mɔgɔ min sikora k'a ye san e bɛ ala nɛnina i ye ala ye i bɛ ala nɛnina mɔgɔ ma yɔrɔ min faamu nin ala bɛ se a yɛrɛ yira mɔgɔ ra cogo min y'a diya a bɛ se a yɛrɛ yira mɔgɔ ra adamadenya mama ko adamaden don a bɛ se a yɛrɛ yira mɔgɔ ra par lumière o t'a yɛrɛ yira k'a fɔ ko lumière don a bɛ fɛn de kɛ min ka d'a ye k'a fɔ e dusukun na ko n filɛ nin ye komi karamɔgɔ b'a kalama cogo min na ala ko lahara don wujuhun ila rabiha ɲa dɔw bɛ yen k'o bɛna ala filɛ mais an b'ala filɛ mais image kelen tɛ e b'a ye gɛman ni b'a ye finman ni b'a ye wuleman ni b'a ye vert ni b'a ye jaune ni yɛrɛ b'a a ye donc a t'a bɛɛ ye donc bɛɛ n'i ka limaniya niveau de b'a ye donc ala fana b'a image dɔw taamaseere dɔw de kɛ k'a jir'i la ko n filɛ nin ye donc a ko ni mɔgɔ min ye ala ye e jɔ a b'i ɲafɛ i b'a nɛnina a ko i bɛna kafiriya hali n'a sɔrɔ i bɛ silamɛya kɔnɔ ko ni mɔgɔ min sukora k'a ye ala jɔlen b'i ɲɛfɛ que ça soit a y'a image kɛ fɛn o fɛn ye a bɛ kɛ k'i filɛ nka a t'i kɛlɛla a jɔlen a ɲɛ jɔlen b'i kan b'i filɛ la ko i tɛ sa fiyewu f'i ka kɛ o tuma na maa ɲumanw dɔ ye ni mɔgɔ min sukora k'a ye ko ala kumana n'i ye ka siko kɛ ko ala kumana n'i ye i ka bonya de bɛna fɔ i bɛna bɔ bonya dɔ la ka taa bonya dɔ la hakili ɲuman alaw tala ka d'a ma ni mɔgɔ min sukura k'a ye ala yɛrɛ bi e gɛnna i ye nɔɔrɔ dɔ ye image o y'a yira ko ala don mais n'i taara yɔrɔ min na a bɛ taa i bɛ kɛ k'i yɛrɛ dogola a bɛ yira k'a fɔ ko i bɛn'i yɔrɔ janya ka bɔ alaw tala ka batoli ma ni mɔgɔ min sukura ka ala ye nka ala yɛrɛ diminen b'i kɔrɔ a b'a yira k'a fɔ k'i dangaden i bangebaga fila i kɛnin bɛ ka ko dɔ k'o ra min man ɲi n'i ma janto yɛrɛ la o tɛna kɛ ko jugu ye ni mɔgɔ dɔ sukora ka ala ye kaburudo la cimetière kɔnɔ y'a ye k'o ye ala le ye a b'a yira k'a fɔ ko kaburu mɔgɔw ko ala tala ka hinɛ o tuma na k'a bɛna se olu mɔgɔw ma an bɛna nin kɛ kuma laban ye mais yann'an bɛ kuma laban ni ala sɔnn'a ma an bɛna nafama yɔrɔ dɔw di n'o ye tuma dɔ bɛ yen i ka mɔgɔ i fakɛ banna i bamuso banna i b'a fɛ k'a yira a ɲini ala fɛ ala k'a yira n na n ba banna lahara bɛ cogo di n fa banna lahara bɛ cogo di n balimakɛ banna lahara bɛ cogo di i b'a fɛ k'o kɛ i bɛ seliji ta n'i ye seliji ta i bɛna la o tuma na i i droite kan voilà i bɛna la o tuma na i droite kan n'an ko i kini ye n'i ma fili kuma fɔ cogo ra o tɛ i bɛna la i kini kan n'o ye droite ye n'i lara i droite kan o tuma i lanin bɛ to o yɔrɔ la i bɛ wa samusu i b'o kalan ani wa duhaha i b'o sura in fana kalan ani wa leyili i b'o kalan ani kuluwala ani sura falaki birabi nasi i b'oolu kalan k'i dalen to i gɛrɛ kan n'i y'o kalan ka ban i b'a fɔ alahuma arini fi manami exemple Abudulayi bun Ali voilà i b'a fɔ Ala n b'i fɛ i bɛ se k'o fɔ julakan na Ala yirali kɛ ne la karisa la Abudulayi la min ye Ali ka den ye ou bien Aminata la min ye Umaru ka den ye voilà i b'a fɛ ka mɔgɔ min ye nin i b'a fɔ a Ala i ɲinɛ ne karisa la min ye karisa ka den ye voilà i b'o fɔ k'i lanin to i gɛrɛ kan n'Ala sɔnna ma nouvelle min b'i ka mɔgɔ bolo lahara Ala b'a yira i la hakili ɲuman Alahu taala k'a d'an ma. awa sisan n'a sɔrɔla ni mɔgɔ min fana e mako b'a la kiramɔgɔ ninnu nabila musa nabila ibrahim nabi yahaya nabi zakariya muhamadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabila yunusu muluku suleiman e mako b'a la alahu taala k'o yir'i la o tuma na i bɛ seliji ta komi n y'a fɔ cogo min na n'i ye seliji fana ta i bɛ la i gɛrɛn kan n'o ye droite ye n'o ye kini komi n y'a fɔ cogo min na ale yɛrɛ i bɛ wa samusu kalan ani wa leyili b'o kalan ani ina anzalna fi layilatul kadiri i b'o kalan ani suratul jumuwa i b'o kalan ani falaki ni nasi ani kuluwala i b'o kalan siɲɛ kelen kelen ka sɔli kɛ kɛmɛ k'i laani to seliji yɛrɛ i gɛrɛn kan ten i ŋaniya siri ni kira min bɛ fɛ ka ye ni ala sɔnna n'i lara o tuma na alahu taala b'a yir'i la donc mɔgɔw ka ala deli jaabili puissance degré tɛ kelen ye voilà dɔ ta su kelen bɛ se ka ye dɔ fana ta i bɛ se ka to ka la tile fila saba o tuma na a ka ca la i mako b'a la cogo min na i b'a a yeli fana n'ala sɔnna kiramɔgɔ ni ye a bɛ k'i ma hɛrɛ ala ka hɛrɛ k'an ye laban ko ɲuman ka di an ma an bɛ min kɛ kuma laban ye mɔgɔ dɔ bɛ yen a bɛ siko k'a ye mɔgɔ bɛ na ka a digi a b'a yɛrɛ firifiri ka dɛsɛ ka ko bɛɛ kɛ a tɛ se ka wuli a b'a ko bɛɛ kɛ a tɛ se ka wuli tuma dɔ la a bɛ kule walima mɔgɔ bɛ siko k'a ye ale yɛrɛ t'a lɔn ale ye siko min kɛ nin mun siko lo a ka siko bɛ ɲagamu a ma walima siko jugu jugu dama le ale b'a kɛ ni su kora e ni hɛrɛ tɛ ɲɔgɔn na n'ala sɔnna ma nin yiri in filɛ an b'a wele an fɛ burukina yan ko sukona an ka maakɔrɔ n'o ye an ka cɛkɔrɔbaw ye ani an ka musokɔrɔbaw ni den bɛ siko ka to ka siran siran a ka ca la i b'a ye o bɛ nin yaala o tuma na ka bila bon donda la n'a donna bon donda la i b'a ye siko jugujugu ninnu a b'a yɔrɔ janya ka bɔ a ma wala walima ni banni kɛra denmisɛnninw ka siranya kosɔn ja kana to ka tigɛ tigɛ donc o bɛ ni yaala o tuma na ka bila du kɔnɔ ka bila bon don da ra ayiwa a bɛ denmisɛnninw ani firamusow a bɛ jasigi bo jatigɛ b'o la n'o de y'an ko sukona a yiri de filɛ nin ye ten donc nin yiri kelen in i bɛ kula ozu birabili falak i b'a sɛbɛn siɲɛ wolonfila birabi nasi siɲɛ wolonfila kuluhɔla siɲɛ wolonfila ayatalikurisiw siɲɛ wolonfila n'i y'o kuranaji in sɔrɔ an t'a fɔ ko nasiji dɛ kuranaji ha n'i y'o kuranaji in sɔrɔ o tuma na i bɛ sɔrɔ ka nin sukona yiri in ta ka don a kɔnɔ i b'a min k'a mun i yɛrɛ la k'a ko i yɛrɛ i latɔ su o su i bɛ siko k'a ye fɛn min na yɛlɛ i kan ka digi i kan n'ala sɔnna o dabila la i bɛ siko ka i bɛ kuli la n'ala sɔnna o dabila la i ka siko yɛrɛ bɛ ɲagamu e yɛrɛ ma e yɛrɛ t'a lɔn n bɛ mun lo- mun siko lo n'ala sɔnna nin bɛɛ lajɛlen dabila la walima banni dɔ le kɛra tuma bɛɛ suja mana a yɛrɛ yir'i la a b'i ja tigɛ a b'i fɛngɛ n'ala sɔnna o dabila la donc an ye nin kanu k'o yira aw la ka ɲini alahu taala fɛ ala k'an n'aw bɛɛ lajɛlen nafa n'a ye labanko ɲuman ala k'a d'an ma an y'o de fɔ ni wagati min tile bɔra f'i ka tugu n'a ka baara ye Do- an dɔ- an- an farafinna an tora le la an taara n'an ka fa- an ka dɔnni ye a ma an nafa a ma maa wɛrɛw nafa minnu ma sɔn ala la fiyewu olu ma o ka dɔnni dogo o y'a baara diɲɛ y'o dɔn nafa kɛra na n'a ye hakili ɲuman alahu taala k'a d'an ma